ndị be anyị ndewonu ihe a bụ ihe onyonyo nke izi m na-eweta kemgbe ihe onyonyo nke ikpeazụ m wetara unu m ji wee kọwara unu ihe m chọ iji gasị eh, ihe onyonyo ndị a m na-asụgasị igbo na ya wee mepụta eh, n'ihe onyonyo nke anụwa m chọrọ ime ihe m chọ achọrọ m ịjụ ajụjụ ka anyị kpaa nkata ihe mere anyịwa bụ ndị igbo anaghị asụ anaghị asụ igbo ihe mere anyị anaghị asụlụ onwe anyị igbo ihe mere anyị anaghị asụlụ ụmụ anyị igbo ọ kachasị njọ na ebe anyị nwa bụ ndị okorobịa na ụmụ agbọghọbịa nọ ihe ihe m ya-ekwugasị bụ ihe ihe m nụgo ihe ndị mmadụ na-ekwugasị kpata ha ejihọ asụlụ ụmụ ha igbo nke gbata m n'obi nke izi gbata m n'obi bụ ndị na-asị na ha na-asụrụ ụmụ ha igbo na na ọ na-emetụta oyibo ha na ọ na-emetụta ka ha si asụ oyibo na ọ na-eme ka ha ka ka otu ha si asụ oyibo ka o nwee ka o si ada na ntị na ọ na ha na-enwe accent na ụfọdụ na skuul na ọ na-emekwa ha anaghị ama asụ oyibo ekwughị e, e, e, ọtụtụ ihe mana nke mụwa nke m nke doro m anya bụ na o nwehọ ka igbo gị si emeta ka i si asụ oyibo onye ma asụ oyibo ma asụ oyibo ị marọ asụ oyibo ọ bụrọ maka na ị na-asụ igbo kpatara ya ndị na-asị na ụfọdụ ya-asị gị na onye na-asụ igbo onye na-asụ igbo hinne ga-enwe na ọ ga-adị igbotic nke a bụ nke na-agba m ngharị maka amarọ m ma onye na-asụ onye Igbo ọ ya na-adị Hausatic ma ọ bụ Yorubatic ya bụ okwu Igbotic bụkwa ihe na-ewute m nke nke ukwuu maka amarọ m ka o si wee bata na asụsụ anyị ị na-anụ ndị ọzọ nwere na-asị na ndị onye a dị efiktic yorubatic ma hausatic na ọ sọ anyịwa bụ ndị igbo na-ekwu ya bụ ihe ọ dịka ihe anyị ji emenye onwe anyị ifele n'asụsụ nke anyị onye ya-ama asụ oyibo ga-ama asụ oyibo ọ bụrụ na ị sụrụ igbo mere oyibo gị adịrọ anarọzị ada ka o si ka o si kwesị na-ada n'uche nke m ọ ka mma na ị na-asụ oyibo na-asụta ya ọfụma karịa na ị na-eme na ka ị wee nwee ka oyibo gị na-atọ ụtọ na ntị na-asụ ihe mana n'elu ị na-asụ ihe dịka don't fall me down ya onye ma ị mụta oyibo ọfụma ị ya-amụtakwa igbo ọfụma ha ịbụa o nwehọ ka ha si wee nọchiri onwe ha ụzọ ihe ọzọ ụfọdụ ga-asịkwa gị na a na-asụ igbo kedu ebe eji eje mmadụ onye na-asụ igbo nwa ndị anaghị asụ igbo kedu ebe kedu onwe onwe kedu ihe ilitego n'igbo igbo mara asụ enwego akụkọ ebe onye mmadụ pụta nwere onye ọbụla ọ ma na ihe zọpụtara ya bụ na o gelu ntị nụọ enyi ya n'akụkụ na-asụ igbo ụmụ kịlịkịlị ha gasị bụ ihe ya ihe ya na-elite ihe uru dị na ị na-asụ igbo ọ bụghị na ọ bụrụ asụsụ igbo ị na nwe uru dị na ị na-asụ asụsụ ịbụa ma ịtọ erika mana nke m ji ekwu maka igbo bụ ihe a bụ ihe gbara anyị okilikili ihe a bụ ihe ndị nne na nna anyị na-asụ ihe a bụ asụsụ ya adịlị anyị mfe ịmụta maka mmadụ ncha nọ anyị n'akụkụ na-asụ ya ọ itinye uchu itinye obi gị na ya ịya amụta ya ị na-asụ ya ị na-asụ ya ị na-asụ ya ọfụma enena mmadụ anya n'iru ọ bụrụ ihe ya eme gị ifere ị na-asụ ịghọta and eh, ihe ọzọkwa bụ na ịmalụ ịmalụ nke a bụ n'uche nke m ịmalụ asụ asụsụ ịbụa ọ ya eme nghọta gị nghọta ka isi ene ụwa anya ka isi aghọta ihe emie emie emi onwego oge ụfọdụ ọ ya bụ ịsụọ ikwuo ihe na n'oyibo ịtụgharịa ya ịtụgharịa ya n'igbo chemie ya echiche ọ na-eme ọ na-eme nke a bụ n'uche nke m ọ na-eme ka isi ene ihe anya ka ọ bawanye abawanye amara mụ na aghọta ife m na-achọ ikwu ụfọdụ onweghị ihe onwere ihe malụ mma na mmadụ na-asụ onu nke even ma ndị ọcha nwa ndị ọcha nwa anyị na-asị na anyị chọọ ịdị ka ha asụsụ anyị na-atọkarị ụtọ ọnya kpata ya ọnya kpata ya oge ụfọdụ ịfụ onye ọcha si be ha gbadata n'obodo anyị mụọ asụsụ anyị mụọ omenala anyị mụọ ka anyị si eme ihe ihe ndị ọzọ na-apụta amụ ka anyị nwa apụtazi na-etufu etufu so ọ ga-adị mma ka anyị ka anyị nebale ha anya anyị na-asụ asụsụ anyị ka anyị ọ bụrụ ihe ama na-emezi anyị ifele ịsụ anyị anyị ndị ndị n'ime anyị nwere ụmụ ụmụazị anyị akụzikwalụ ha anyị akụzikwalụ ha ka esi asụ asụ asụ ya bụ asụsụ Igbo ọrịa ọgwụ- ọgwụgo ka ọ ha m n'ọnụ na ihe onyonyo nke anụwa onwe ihe ọzọ onwe ihe unu nụgo ndị mmadụ ji ngo maka ya sị na ọnya kpata ha anaha asụ oyi- igbo maọbụ ha anaha asụrụ ụmụ ha igbo o nwere ike ide ya n'okpuru onyonyo anụwa ka anyị kpaa nkata maka ya ọ ga-adị oge ọzọ na ihe onyonyo m ya eme n'ụbọsị ndị na-abịagasị maọbụ n'izu ụka na-abịagasị daalụnụ